Azimayi ena amangovulira munthu wina aliyense chifukwa chiyani? Tikamakamba nkhani ngati izi sitikungopanga single out munthu mmodzi otherwise zikamachitika nkhani ngati izi pamakhala kuti pali mwamuna komanso pali mkazi so olakwa amakhala onse. Komano video ya lero tikuyikamba kwambiri kwa azimayi amenewa. chifukwa choti nthawi zambiri ndi amene amatha kukhala ma victim out of ma actions ngati amene wawa ndiye nkhani iyi tikuyikamba chifukwa cha um, nkhani yomwe inatrenda recently pa social media yokhuzana ndi bambo wina ochokera ku russia akumutchula kuti russian guy ameneyi ndi online blogger dzina lake akuti ndi yaitse love amene um, africa komanso russian media yampasa dzina akuti ndi pick up artist mzibambo amene anabwera ku ghana komanso anapita ku kenya ndiye ku ghana kuja anagona ndi azimayi okwanira 24 pakanthawi kochepa amangopita mu street kungompeza mzi- mzimayi ndikukamba naye basi mzimayi ndikugodoka ndikumutenga ndikupita naye ku rumu ndikukampanga zimene iyeyo amafuna ndiye ama, anavala ma glass mmaso mwake amene amati ma smart glasses amakhala ndi camera so amapanga record kena kalikonse so azimayi anakwanira 24 kaya kumana nanu uh, mu shopping center kaya munsewu kaya muli ndi mwana azimayi ena aliwonse ndiye mzibambo ameneyo anazipanga leak zimene zili pa tiktok ndiye nkhani inavuta kwambiri mdziko la ghana mpaka na ministry of gender children and social protection pa february 14 anapanga declare kuti bambo ameneyo akufunika amangidwe ndiye izi zimachitika chifukwa chiyani lero tifuna tikambirane zinthu zingapo zomwe zimapangisa azimayi kuti azingozipereka mwa simple like this chinthu choyambirira weak personal boundaries palitu azimayi ena amene amakanika kunena kuti ayi so ngakhale mwamuna atakhala zoti ali naye kale komano ngati mwamuna winanso wabwera ndi kupanga advances zimene akufuna pa iwowo iwowo nthawi yomweyo amatha kumulola mwamunayo amaona ngati kaya kukana ndi kulakwa kaya amaona ngati chani so amapanga zimenezo izo mwina poopa rejection kuti aa ndikamukana ndekuti ndioneka ngati ndikukanidwa ndi anthu ena ake olo mwina zidzisa mkangano wina wake olo mwina ndiluza opportunity so in this case mwina amaona ngati kuti mzibambo ameneyi poti ndi mzungu ambiri amafera mzungu ndiye nkhani iyi kubweranso pambuyo pa mzibambo winanso anaza trend nthawi ina yake kuchokera ku guinea bissau uja baltasa kaya zina lake amatero nayenso anagona ndi wina aliye azimayi ambirimbiri osiyanasiyana and zifukwa zake zimakhala ngati zofanana ngati ndi zimene zizi ndiye pakupita kwa nthawi zimapangitsa kuti uh, azimayi akhale vulnerable to manipulation azibambo azitha kuwapanga manipulate so these people were manipulated in this case and anapangidwa leak ndikuyaluka mdziko and ndikumva kuti mzimayi mmodzi wazipha chifukwa chachiwiri chimene chimapangitsa azimayi kumangoziperekera kwa azimuna kumangogona ndi wina aliyense ndi chimene timati workplace dynamics koditu muzintchitomu mu professional environment mmakhala zochitika zambiri kumakhala ma power balance pali ena ake ali amphamvu kwambiri kuwaposa ena ake so this plays a role makamaka kwa azimayi ndiye azimayi amatha kuziperekera thupi lawo osati chifukwa kuti akumukonda winayo komano mwina pa- pachifukwa chonena kuti akungofuna promotion so they are looking for financial stability muzintchitomu mabwana akungogona ndi azimayi ena aliwonse amene iwo angafune and makesi ndi ambiri titati titchule kuti dera so ambiri amafuna kuti mwina akufuna mwayi wina wake pa nkhani ya chuma eye ndiye kuti andipanga promote ndikaziperekera ndiye azibambo amapezerapo mwayi kuwapanga manipulate azimayiwo azimayiwo komanso ena mwina poti they feel pressured by a superior eh bwana aja ndiye akundivuta eh odi ndingowalola kuti zithe ena amapezeka atero ndithu komanso ena amakhala kuti ali influenced ndi workplace culture pa ntchito pena paliponse pamakhala pali kakacha kake ndiye muzintchito mwina imakhala kuti flirtation ija it has been normalized where azibambo amapanga interact ndi azimayi anyhow aziyitanana timayina tima sweet names azingowagwira azimayi anyhow ngakhale azimayiwo oti ali kale ndi azimuna awo ndiye kacha ya muzintchito ngati imeneyi imathanso kuwapanga influence azimayi ena kuti azingoziperekera komanso pali ena amene amaspenda nthawi zambiri ku ntchito kusiyananso ndi wachikondi wawo so uh, they are spending more time with their colleagues kumene kujako zimene zimapangitsa pang'ono ndi pang'ono emotional attachment izipanga develop pakati pa mwamuna ndi mkazi and proximity ija imapanga build timati chani familiarity since mukumakhala oyandikana nthawi zonse zimakupangitsani kuti muyambe kuzolowerana and before you know it waziperekera kale kwa mwamuna uja chinthu cha number 3 financial ambition or materialism koditu pali azimayi ena amene amakhala ndi desire for a soft life pali azimayi ena amene amaona ngati kuti um, mavuto awo azachuma ndi kuti vuto ndi mwamuna amene ali nayeyo so amaona kuti bola ndipeze mwamuna wina kuti ine ndizinjoya life yanga izikhala ya soft ndiye pali azimayi ena amatokhala ndi azimuna angapo uyu azindipatsa rent uyu azindigulira ma groceries uyu azindigulira zovala uyu azindipanga mwakuti mwakuti uyu azindigulira bundle ndi zina zambiri nkhani yake kungofuna soft life kungofuna quick financial gain ndiye mu ndalama timanena nthawi zonse kuti mulibemo chidule chidule chikachitika mu ndalama ndikuti china chake is wrong and kulakwika kwake kumakhala kumene kuti wagulitsanso thupi lako kwa azimuna ena aliwonse anyhow Chinthu cha number 4 ndi exposure to hyper sexualized media. Koditu masiku ano kaya ndi social media kaya ndi internet yomwe timayigwiritsa ntchito, munthu umatha kukhala constantly exposed ku ma content ngati amenewa timati sexualized content. So whether upite pa social media ukapezapo azimayi akungovula, upite pa social media ukapeza zoonetsa zake pamenepopo ndi zongolaula, kaya mafilimu amene iweyo umaonera kaya mu environment imene iweyo umakhala zimenezi zimakupanganso expose iweyo and zimakupanganso influence kuti pakupita kwa nthawi nawenso umaziona ngati kuti i think this is just okay so zimakhala kuti pamenepopo zakupanga desensitize and pakupita kwa nthawi umayamba kuona ngati casual intimacy ijayo im- ya- yasandukano normal kwa iweyo rather than serious kuti ah basi ungopanga hit and run pali anthu ena amene amakhulupirira ma hit and run kenako ndikumapanga move on basi nkumangosintha amuna anyhow so zimapangisanso azimayi ena kuti azingovulira azibambo osiyanasiyana anyhow chinthu cha number 5 emotional emptiness kodi tu pali anthu ena amene amapanga confuse physical closeness with emotional connection kodi mmabanjamutu eti zimangovuta koma pamafunikira zonse zikhalepo pakhale physical closeness komanso pakhale emotional mukhale anthu kumatupi kwanu muli close komanso mukhale anthu olumikizana mmaganizo mwanu emotionally ndiye kumatha kupezeka zonena kuti um, chimodzi chikupezeka ndiye munthu uyu akufila empty kuti amuna anga emotionally we are connected komano physically we are not so maybe let me just get this thing kuchokera kwa munthu wina wake so pali emotional emptiness imene imatha kuwapangisa azimayi ena kuti azingoziperekeranso kwa azibambo ena aliwonsewo nde izizi zimapangitsa kuti pakhale repeating the cycle ndiye chinthu cha namba 6 chomwe chimawapangitsanso azimayi ena kuti azingoziperekera kwa azibambo ena aliwonsewo ndi chimene timati past abuse or trauma chimachitika ndi chani pali research ina yake in psychology imene inaonetsa kunena kuti childhood sexual abuse ana amene amapangidwa abuse atsikana kupangidwa abuse tikanali tachichepere kapena mwina akuchokera ku banja lomwe lili unstable background yake ili unstable

amasintha azibambo osiyana siyana mosalabada komanso mosasamala and ndikumawapangitsa kuti iwowo aziziperekera thupi lawo anyhow kwa azibambo osiyana siyana. Chinthu cha nambala 8 ndicho revenge or competition. Kodi m'mabanja mwinatu ena ake amapanga akuti kufuna kupanga revenge. Mamuna wanga anandipanga izi, nanenso ndipanga, ndikagona ndi uja akundifunsira uja, olo ndikagona ndi a ex anga kuti nanenso ndipange ma revenge. so you end up sleeping with multiple people in a row chifukwa chonena kuti you are trying to revenge and mwalisandutsa banja lanu lija kuti likhale mpikisano chifukwa pali ena ake amapikisana ndithu e, ineyo udziwenso kuti anthu amandifuna e, anthu ineyo amandifunsira nditha kuwalola nde usamapange izizi mwakuti mwakuti ineyo ndili ndi ma options ambirimbiri so mbanja mwasanduka competition and it is exposing a woman kuti apange sleep ndi ma multiple partners kumapeto kwake kukhale chani chimene tingadziwe nchonena kuti karekta ya munthu ikakhala kuti ndiyofooka ndiye kuti mavalues a munthu ameneyu samakhalanso strong so tiyenera kudziwa kunena kuti mzibambo kaya mzimayi pa nthawi ngati imeneyi atha kupanga fall ma temptations since karekta yake ili weak ndiye chenicheni choyenera